aha m bụ Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna abụ onye na-e- na-ekwupụta ma na-akọwapụta ihe gbasara igbo ekunie igbo ekunie onyonyo bụ ihe ehiwere ebe anyị na-atụ ntọala ihe gbasara igbo na-eme omenala igbo maka onye ọbụla na-emeha omenala ha ebe ahụ onye a na-ekene na ọkpọrọ omenala wụ ejirimara ọ wụ ejirimara ndị igbo kedu ka esi ama omenala omenala na-awụ ma ka esi eke ekike ma nri a na-eri ka esi ekwu okwu ka esi eje ije ka esi eme ihe niile dị iche iche ma egwu a na-agba agba ọ na-egosikwadị omenala ndị ya ka igbo ji asị omenala ndị gịnị ya tara ọjị ndị ọbụla nwere ihe eji mara ha mana omenala igbo niile wụ ofu i lee ya ya na ibe ya dịkwa ofu ha na-enwe nghọta omenala Igbo chịkọrọ ọnụ ka Igbo si alụ nwaanyị ka Igbo ji eji ọjị eme ihe mmemme dị iche iche ka Igbo si eji ọjị agba ndụ ka Igbo si eji ọjị ekpe udo Igbo ji ọjị na-agọzi nwaanyị na-amụbeghị nwa na-eji ọjị agọzi di na nwaanyị alụrụ ọhụrụ na-atụzi na-atụ uge mmanya na-ekpe ekpere dị iche iche omenala Igbo na-awụ otu ya wụkwa omenala ha na-akwari ya ugwu ọfụma ọfụma maka igbo enweghị agaghị anọ ejighị omenala onye hapụrụ omenala ya laa azụ hapụ asụsụ ya laa azụ kedu nke onye ọ ga-aha ma onye hapụ ebe o bi ọ ga-awachi na mgbala onye ọzọ a sị gịnị ebe onye bi ka ọ na gịnị awachi ya ka anyị ji na-ewepụta igbo ekunie sị ihe ọbụla ihe na-agbagwoju gị anya mana o nwere ihe na-eri gị nri n'ume ị maha ka a ga-esi kwuoro gị ya ị kpọtụ anyị na igbo ekunie anyị ga-abịa kọwapụta ya kwuo ya ihe ahụ i bu n'obi anyị kwupụtara gị ya maka igbo ekunie dị ka ebe e ziri anwụrụ ozi anwụrụ ọkụ ozi ọ na-eru n'eluigwe ebe mmemme dị iche iche unu na-eme unu si agba mmanwụ unu na-agba ogene unu na-agba udu unu na-agba ihe dị iche iche alụ nwaanyị ọtụtụ ihe mmemme dị iche iche ụfọdụ ndị amaha ka ha ga-esi wepụta ya ka ụwa niile mara ya kpọtụrụ igbo ekunie anyị ga-abịa wepụta ya wee gbasaa ya bụ ozi ebe ị na-eme azụmahịa nwere ike o nwe ihe ị na-emepụta ụfọdụ ndị amabeghị na ị na-eme ihe dị otu a kpọtụrụ anyị nke anyị ka ọ bụ anyị ga-agbasa ozi hụ na ihe aha gịnị gbasara ebe niile ihe ọbụla nwere ihe ọ wụ mmemme omenala ihe aka na-emepụta ọrụ aka anyị ga-ewepụta ya gịnị na igbo ekunie igbo ekunie anyị gazuru ụwa niile ọ gara mpaghara dị iche iche mba ofesi ha na-akpọtụkwara anyị na-ajụ ajụ dị iche iche na igbo ekunie nwee ebe ọ ga-awụ o nwe ihe ị chọrọ ịjụ ajụ sị ihe dị otu a kedu ka esi eme ị kpọtụrụ anyị jụọ anyị ma ị sị anyị bịa anyị ga-abịakwa otu ọ bụla i si chọọ ya anyị na gị emee ya hazie ya na-eme gịnị ka ihe dị mma ka ihe gịnị dị ziziri ka ọ dịrị anyị na mma mbọ igbo ekunie na-agba ihe abụrụkwara maka ndị nke ugbu a ọ maka ọdịnihu maka uto ntochi ụmụaka anyị na-amụ ugbu a o nwe nke na-asụ asụsụ igbo ụfọdụ a na-anụ ịsụọrọ ha igbo ha asụọrọ gị asụsụ ndị iti n'ụlọ akwụkwọ asụsụ ndị iti nwa ịmụọ nwa gị bido sụwara oyibo onye jụọ gị sị biko nwa m anaghị anụ igbo nwa gị ga-anụ igbo kedu ihe ọ ga-anụ ọ na-awụ mgbe mbụ ndị ụmụnna anyị nọcha mba dị iche iche na-abụghị ala Igbo eruo oge a na-emechi akwụkwọ ha na-akpọlatasị ụmụ ha ụlọ ha na ndị nne nne ha maọbụ nne nna ha nọrọ n'ụlọ ihe a na-eme inye aka ụmụaka amụta asụsụ mụta omenala mana otu o si dị ugbu a anyị niile dịka nwezi onye na-achọ ịgbada ndịda ahụ anyị hụ ebe a ọkụ na-enwu ihe niile na-eme mana ọtụtụ ihe na-eme ugbu a na-egosi anyị na anyị ga na-alaru ụlọ ga-emezi ebe anyị ya adịkwa ka ebe ahụ anyị nọ ọ na-awụ emechi akwụkwọ anyị nwee ike kpọrọ ụmụ anyị ha alaru anyị zi ha ihe a wụ ọkpụtọrọ ebe nne nne nna anyị ma ọ nna nna anyị bi lekwe onye gị na ya wụ nwanne lekwe nke a lekwe nke ọzọ maka na ebe anyị bi na mba ofesi mba obodo atụrụ a na-akpọ township ụfọdụ ha anaghị ama ndị wụ nwanne ha mana ịlaru ụlọ ị sị ya nwanne gị nke uche ihe a bụ ụlọ ha nwanne gị nke chizaram ihe a bụ ụlọ ha lekwa otu o si dịrị ịkọwara ha maka ihe a na-egosi egosi mmadụ ogene nwanne ya maka mmadụ apụ echi ụmụaka gaa na obodo atụrụ a na-akpọ township lụọ nwanne ha ụfọdụ emeela ya mgbe a ga-emezi achọwa ebe a ga-agba orikọ chọwa ihe a ga-eme mana ịkọwara ha mgbe ọbụla mmadụ gwara nwa gị nwaanyị sị, ọ ga-alụ ya sị ị wụ onye ebee kedu ezinụlọ gị nke nwoke ajụ ajụ ajụjụ tupu a na-abanye karịa na-abanyego abanye ọ wụ na mmanụ akwafugo akwafu mmekọta dị ya ọtụtụ ihe dị mma nọ n'ịlara ụlọ ịgba mbọ kpọrọ ụmụaka ụlọ anyị nwa bụ ndị mmadụ ana ụfọdụ ụmụ nwoke na-anọ n'ebe mba ebe ha nọ lụọ nwaanyị gbaa nkwụ mee ihe niile nwaanyị ha lụrụ alụ amaghị ebe ebe o si ọ maghị omenala ọ maghị ndị wụ ndị nwunye di ọ maghị ụmụnna nwee nke ọbụla ọ ma ụdị ihe a adịghị mma mana anyị na-alaru anyị na-emekwa ụmụ ihe ndị ahụ anyị hụrụ na ọ dịghị mma mere anyị anaghị achọ ịlọ ụlọ anyị tie aka mezie ya maka emezie ala igbo anyị adịrị anyị mma ebe ụlọ ụka anyị ụnụ na-anụ ka a na-ekwu ya ebe na ụlọ ụka anyị ya dị ntụ ntụ nwee ihe meziri mana ebe anyị nọ ebe mba mba dị iche iche anyị na-emezi ebe a na-atụ ego na-eme ihe dị iche iche mana ya na-emezi ebe anyị si pụta ka anyị gharakwa na ịbụ gịnị ọka mma na ama Igbo Ekunie na-akọwa sị biko akụ ruo ụlọ ka ọ na-adị mma nwata agbagbuo ya bulara nụ nna ya ihe ọbụla anyị na-eme mee ya n'obodo ebe anyị nọ ọ dị mma anyị ga-eme ya n'ala Igbo mepee weta mmepe dị iche iche weta ebe ụmụaka na-amụta ihe dị iche iche ụfọdụ ha n'ebe ahụ nwee nke ha na-ama maka gịnị itiri kpuru ebe ahụ mana anyị gbalịa weta ihe ọkụ weta okporo ụzọ weta ụlọ ụka dị mma weta mmiri a ghara ịna-ejezi ịchụ mmiri o nyere ha aka maka mgbe ụfọdụ ndị agadi nwaanyị ọ naanị ha nọ n'ụlọ o nwe nwata ga-aga ikutere ha mmiri ha na-akpagharị mana e tinyechara ha ụmụ ihe ndị a ọ ga-awụzi anyị nwa nọ ụzọ ije anyị kpọrọ ụmụ anyị lọta anyị kpọrọkwa ha n'ụkwụ gaa sị ya ebe a ebe anyị na-ekutebu mmiri ebe a ebe a na-egwu mmiri ebe a ebe anyị na-asụ akwa ebe a ka anyị na-etinyeje akwa ebe a ka a na-egbute azụ anyị kọwachara ha ihe dị otu a ọ otu a ka ọ dị na mma ka anyị ghara ịbụ gịnị ịtọ n'ama maka gịnị a sị laruo n'ụlọ ụlọ gịnị ụlọ ọgwụchi ka m na-ayọ biko kwadonụ igbo ekunie ka anyị chịkọta na aka mee ka igbo bụrụ otu mee ka igbo na-aga n'ihu mee ka igbo nweta ihe a ha na-achọ igbo ebe ọbụla anyị na-abụ gịnị ana m asịkwa unu ndị ọbụla chọkwara ka anyị bịa n'ụlọ ị chọọ ka anyị bịa n'ụlọ gị kọwapụta ka i si ebi dịka onye igbo dịka i si akụziri ụmụ gị igbo anyị ga-abịa ị chọkwa ka ị kọwapụtara anyị ụfọdụ ihe n'ezinụlọ anyị na-aga n'ezinụlọ ma ndị eze ma ndị a na-achị achị anyị ga-abịa otu ọbụla i si akpọ anyị ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa anyị ga-abịa onye ọbụla ị sị anyị mee anyị ga-eme ka igbo gịnị na-aga n'iru ị kpọtara anyị na akara eji mara anyị YouTube channel Igbo Ekunie YouTube anyị ị ga-enweta anyị ị kpọọ anyị n'akara ekwentị anyị nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise atọ atọ atọ ma ọ bụ n'ekwentị nke ọzọ nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ ofu anọ atọ atọ ị kpọọ anyị anyị ga-aza gị kwuoro gị ihe ahụ ị chọ gịnị ka e kwuoro gị ana m asị unu ya dịrị unu mma na eke dịrị unu mma na orie dịrị unu mma na afọ dịkwara unu mma na nkwọ ọ bụ odoziakụ na-asị unu anyị ka nọ anyị nọsi ike onye nọ gịnị ya nọsi ike ya dịrị unu na mma